Amen mpingo. Ambuye alemekezeke chifukwa cha nthawi ino ya madzulo pamene tikhale tikulowa ma Bible study athu Titachoka ku uthenga umene tinali nawo m'mawa uja, chigawo chino tikuchiyamba pafupi hafu wani ngati sitikulakwa. Tiyenda kamtunda ndithu. Tikayima pang'ono pena pake kupumulira ndi mafunso kenako tidzanyamukanso kupitilira kuphunzira mchigawo china chomaliza. chimene tikufuna kuphunzira madzulo ano ndimafuna tichipititse mozama zikuoneka ngati kuti chikubwera mofananafanana malingana ndi madera amene tili ano. Mulungu akupitabe mokakamiza kuti pakatipa pali mtsinje wa Shire nde zikuoneka ngati kuti zimene ndinakakumana nazo kusidya kwa Shire, sizidasiye malo kunonso zilipo masiku angapowa timayendayenda khomo ndi khomo kuchoka pa Zalewapa kumapita chauko Titayenda chigawo chimenechi, mizimu imene inativutitsa kapena imene inaoneka kuti yatenga malo kwambiri m'dera limenelo ndi mizimu ya ufiti. Chinthu chimenecho mmene tabweranso kuno si inuyo koma kuno chiliponso mwina mungakhala alendo pa chimenecho koma muyenera kudziwa kuti mdera lino amene mumakhalamo muli ndi mphamvu zausiku za mumlengalenga zimene zikuzunguliranso dera lino. Mwa chimenechi, ndimati kwa inu amene mukudziwa bwino Mawu a Mulungu, Tiyende limodzi ngati phunziro kuti kodi chimenechi Bible limati chani pa nkhani za machitachita a ufitiwa. Nanga pamene tikuyandikiranso mapeto a nthawi ya pansi pano, Satana amene ndi mwini wache ufitiwo, Waika njira ziti zophunzitsira ufiti pofuna kulondola m'badwo wamakono umene sikudziwanso mitengo imene akuidziwa makolo a dzana? Uta, Pakuti chipangizo cha ufitichi wachidalira kwambiri Satana. Ndipo chimenechi ndi chimene chimuthandize kupanga mtundu umene upitirize kuyendetsa dziko m'dongosolo latsopano limene likubwerali. Tamverani! M'zaka zonse zimene ine ndakhala ndili ku chipembedzo cha Satana, Tinaphunzira ufitiwu ndi machitachita a ufiti koma chinthu chimene ndinkachidabwa kuti mmene nimachoka kuno ku Malawi kwathu pa msinkhu wanga n'taphunzira mabuku aja nimafotokoza a ziwanda okwana ngati 7 ku chipembedzo chakale cha kwathu. Nditaphunziranso akolona atatu a dziko, wa Katolika, Tasubiri komanso wa anzathu aja a Chibuda. Mmenemu ndinazamamo n'kudziwa bwino kuti ufiti ulipo ndipo ziwanda zimaulamulira motsogozedwa ndi tate wawo Mdyerekezi. Koma chinthu chimene ndidakhazikikamo, chimene ndidadzadziwa kuti kuphunzira sikutha, nchakuti. Mu chigawo changa cha kuphunzira ufitiku koyambirira, chimene timaphunzira kwambiri ndi kulumikizana pakati pa iweyo ndi ziwanda koma mogwiritsa ntchito mitengo, ufiti wa m'mudzi, simukumana nchiwandacho direct koma pakati pakati pa inu ndi chiwanda chimene si mfiti zambiri zimene zidachiwonapo mfitizo zimaona mitengo satana adasankha ina mwa mitengo ku dziko nkumalowamo nkumapanga zimene munthu wophunzira ufitiwo angafune. Akafuna kuti atalike, pali mitengo yake imene ziwanda zimakuitanitsani kuti mupereke ngati chopereka kwa izozo. zikuthandizani kukhala chimene inu mukufuna. Anthu amene amaphunzitsa kapena kupereka malangizo a zinthu zimene ziwandazo zimakonda kuti munthu upatsidwe mwayi wosanduka kapena kupanga zinthu zina kuchokera ku ziwandazo, anthuwo alibenso mwayi wolankhula nacho maso ndi maso, pakuti ziwandazi ni mizimu. Zinthu zauzimu zimakhala zosautsa kuoneka mwachisawawa ku thupi ili. Kotero, m'mene ife timaphunzira chigawo choyamba tili ku sataniki, Timauphunzira ufiti pogwiritsa ntchito zinthu za kudziko lapansi zimene Mulungu adalenga, madzi, mafuta, mchenga, mchere, inde, mitengo, miyala, ndi zinthu zina zimene zinalengedwa. Malingana masenga ndi mtundu wa zimene mukufuna kuti muchitezo, choyamba mpingo wa Mulungu mudziwe kuti ufitiwu ulipo. Musamakayike kapena kuchotsera Ngati tikadafunika kukhala ndi ntchito anthu a Mulungu ndikuvomera Yesu kuti akhale nafe kuti kuchokera mu chidziwitso chimene Mulungu angatipatse m'malemba tilalikire uthenga wabwino ku anthu amene adagwidwa ukapolo ni ufitiwo. Chimenechi chinali chigawo choyamba cha kuphunzira kwanga ufiti. Koma nditalowa chipembedzo cha Satana, n'tayamba kuonetsa maluso amene ndinali nawo, zidafikira muyezo wakuti bungwe lalikulu la ufiti la ku America limene limatchedwa kuti Sociology of American Wicca linafika pondipempha kuti bwanji mubwere mudzachite nawo maphunziro a ufitiwa. Pamenepo m'maso mwanga munayamba kutseguka, ndi mmene ndikutinso nditsegule maso anu ku dziko. kuti tsopano ufiti uja nditapita ku colleges ndinayamba kuzindikira kuti satana wayamba kukonza ufiti ku dziko wosagwiritsa ntchito mitengo koma ayamba kugwiritsa ntchito mawaya kugwiritsa ntchito kulumikizika kwa technology ni zinthu zina Satanayo ku sukulu zimenezi amaitana anyamata masayantisti ophunzira bwino za sayansi ndi kumafotokozera mmene ufiti uti udzakhalire. Pamenepo n'kuti ndili ndi zaka zitatu m'chipembedzo cha Satana. Ndili ndi ulendo wa zaka 14 kuchokera pa tsiku limene ndatuluka M'mutu mwanga munayamba kulowa chinthu chachilendo, kuti kodi ufitinso ungatheke popanda mitengo? Satana anayamba kukhazikitsa zinthu zimenezi kanthawi. Lero masana ano, timafuna tichite pamodzi mu maola awiriwa kapena atatu, momamva mavesi a Mulungu. akufotokozera chimene chikuwonekera mu zigawo zonse ziwiri pa ufiti wogwiritsa ntchito mitengo komanso ufiti umene walowa pano wogwiritsa ntchito mawaya. Ndikamanena kuti ufiti wogwiritsa ntchito mawaya ndikunena chija inu anyamata asukulu mumachitcha kuti tekinoloje. kodi ndikumveka eti amen umenewu ni ufiti wapawiri umene ndifuna kuti madzulo ano tiphunzire kuti mwina mungayambe kudana ni aja amene m'mudzi muno mudawamvera mbiri umboninso mulibe kuti ndi mfiti koma munangomva mbiri ndiye mumapaka ufiti iwowo wokha Zakuti nyengo ino inunso mwalowa mudakali pa mdima, Satana wakulowetsani mu ufitimo kugwiritsa ntchito tekinoloje ndipo njira zimene Satana akupita nazo kutsogolo ndi zakuti apange dziko limene lidziyendera mawaya, apange munthu woyendera mawaya. apange chakudya choyendera mawaya. Mwanjira ina ndikuti nkati mawaya ndikunena zakudya za tekinoloje. Munthu wa tekinoloje amene akhoza kukhala pa mpando numalankhula naye, kumkwatira kapena iyeyo kukukwatira. Dziko likupita ku ufiti wina wa mtundu wina. Okondedwa. Ngati mungakumbukire bwino za kukhala kwathu kwa dziko limeneli, Baibulo lakhala chithunzi chabwino chotionetsa kuti chinthu chotchedwa ufitichi ku dziko lapansi chilipo osamachikana. Bwanji dziko pansi pa mayiko onse motsogozedwa ndi United Nation, adasankha mwadala kuika malamulo ku maiko onse a dziko lapansi kuwaletsa kuti asamavomere kuti ufiti ulipo chikhalireni Bible likuvomera kuti ufiti ulipo. Kodi timvere ndani? Timvere khoti kapena Mulungu? Mpingo wa Mulungu, inu ndi ine tikhale mu gawo la kumvera Baibulo, chifukwa Baibulo ndi limene litivomereze kuchokera m'mavesi tidziwerengawa kuti ufitiwo ulipo. Ndiganiza kuti amene akukana ali nchifukwa zosakayikitsa kuti makhoti, maunduna akudziko, pakuti ali kale m'manja mwa Mdyerekezi. Mverani, ufumu umodziwo sungatsutsane, ukuyenera kubisa kumbisa mzawo. Nchake makhoti amalimbika kuti ufiti kuli kulibe chifukwa ufumuwo ndiye. ndi umodzi koma inu ana a mulungu amene mfumu yathu ndi mulungu ndipo chisogozo chathu ndi baibulo likutiuza mafotokozedwe osiyanasiyana m'baibulomo wofotokozera poyera kuti ufiti ulipo kotero chilengezo cha pampingo wa mulungu ndi chidziwiso cha pampingo wa mulungu tikamakhala mdziko tidzidziwa kuti ufiti ulipo kwa ana a mulungu Koma kwa anthu akunja amene amayenda monga mwa dziko, amvera dzikolo limene likunena kuti ufiti kulibe, chifukwa pamenepa ndiye kuti taimika milungu iwiri, Mulungu wa Bible amene ndi Mulungu wanga akuti ufiti ulipo, koma Satana amene ndi mulungu wa dziko pamodzi ndi anthu ache akuti ufiti kulibe. Ana a Mulungu, tiye tiyambe kulowa m'malemba kachetechete. Tiyamba ndi buku la 2 Akorinto chapter chake cha namba 4 pamenepo nipempha muwerengi chifukwa ndili ni mavesi ambiri amene tifune kuwerenga ndisowa kuthandizidwa. Tiyamba ndi 1 Akorinto

muchita 2 akorinto chapter number 10 verse number 4 tikufuna ife tikhale ndi backing ana a mulungu kuti tikamalengeza kuti ufiti ulipo ndipo tikupita kopempherera mfiti zilandire yesu tisamakhale tikunena chinthu chimene wena akunena kuti kulibe baibo lathu likutiuza kuti chilipo Koma tichiyambira kutali, kuti chizimveka bwino m'malembamo. Tiye m'bale wanga. 2 Akorinto 10 Vesi namba 4. namba 4
pakuti zida za nkhondo yathu sizili za thupi koma za mphamvu mwa mulungu zakupasula malinga Ameni mpingo. Amen.
Paulo akuyamba kufotokozera zida osati za khoti la Malawi, zida osati za human rights chakuti chakuti, ayi, koma zida za Mulungu. Akuti pakuti zida zathu zimene Mulungu anatipasa ndi zida za mphamvu za Mulungu zopasulira malinga. Kodi zikumveka izi? Amen.
Paulo akuyamba kupereka zipangizo zomenyera nkhondo, koma chinthuchitu nchauzimu. Kodi tikufunika kukhala asilikali? Pakuti nyengo yonse imene ndayenda mmenemo sindikumuona Pauloyo akunyamula chida kapena kuvala kamofuleji ulendo ku nkhondo, ndiye kuti Paulo anali kuona chinthu chimene boma sinachione koma ana a Mulungu achiona lero. Pakuti maso athu timapenya mosiyana mapenyedwe a ana a Mulungu, timaona zinthu mkhale za uzimu pamene boma siliona kanthu. Mchaka dziko linganene kuti ufiti kulibe. maonedwe asiyana. Tsono ife ana a Mulungu tikusogozedwa ndi Paulo mu chapter choyamba akuyamba kupereka zida akuti pakuti zida zathu zimene tili nazo. Mawu amenewa Paulo amalankhula atangolowa mu mzinda wa Efeso, kamzinda kamene munali asing'anga Mu nyengo ya Paulo, analipo 76. Makona onse a mzinda wa Efeso wobwebweta 17. Asing'anga wosabwebweta nambala inayo. Tamverani makosana. Iye polowa ngati mtumiki anali kudziwa kuona kuti maso anga akuona kuti muli nkhondo m'mudzimu Ndipo munthu amene angakwanitse kulalikira uthenga wabwino ku Efeso, akufunika kukhala ni zida. Paulo akugwiritsa ntchito mawu kuuza anzache, Pakuti zida zathu za mwa Mulungu ndi zida zimene watipatsa zopasulira malinga. Anali kuti malinga? Kodi Efeso anali mu mpanda? Ayi, kanali ka mzinda koma kanali pa mtetete. Paulo nchifukwa chani amaona malinga? Amaona mphamvu za sing'anga, mphamvu za mfiti zimene zinali kuchitachita mu mzinda wa Efeso. Paulo mmene amalowa ku Efeso anali ndi zinthu ziwiri. zimene adazipeza zimene zinali ndi akalonga a dziko la uzimu, ufitiwo, number 2, chigololo, uhule, anazipeza zimenezi mu mzinda umene Paulo anali kulowa wa Efeso, umene iye adaona kuti sitingalalikire uthenga m'mudzimu, ndi kugonjetsa ngati sitingakhale ndi zida. Mpingo wa Mulungu, tamverani. Inu ndi ine, ngati wana wa Mulungu, taponda m'masiku omaliza amene tikuyenera kuvala ndithu zida zake za Mulungu. zimene tidzapasulira malinga akunena kuti malingawa n'chani? Malingawa ndi machitachita a ufumu wa satana amene amachita limodzi ndi wanthu amene adzipereka wokha ku chipembedzo cha satanacho mu gawo la ufiti. Kodi numveka inu? Tamaliza vesili Polowa mu vesi number 5, ngati nkotheka. Koma za mphamvu mwa Mulungu za kupasula malinga, 5 ndi kugwetsa matsutsano ndi chokwezeka chonse chimene chidzikweza pokana chidziwitso cha Mulungu. Amen mpingo. Akuti zidazi ndi za mphamvu za Mulungu zopasulira malinga ndi matsutsano. Now tamvera, kukhala mchipembedzo cha ufiti kumakhala kulowa chipani chotsutsana ndi Mulungu wakumwamba. muyambe kundimvetsetsa makosana mukalowa chigawo chimenechi mumakhala kuti mwalowa chigawo chotsutsana ndi mulungu ndi akuti zidazi ndi zopasulira chokwezeka chilichonse chimene chikufuna kuchita koma motsutsana ndi mulungu wakumwamba now mmene ndinali ku sukulu imeneyi ya sociology of american wicca tamverani mpingo tinali kuti tikuphunzitsidwa mphamvu za mulungu kumwamba mphamvu za mulungu kumwamba amatiwonetsanso mphamvu za dziko kuti kodi mphamvu zimenezi zikuyenda bwanji, zikuchita motani. Chifukwa chake tikuona kuti mfiti zikamasonkhanira ku ufitiwo amakhala kuti amakuimikirani tower yamphamvu. Mwanjira ina, mukamapanga za ufiti mumakhala kuti inuyo mukufuna mphamvu ina osati mphamvu ya Mulungu. Wolengedwa akamakula wajoyina chipembedzo cha ufiti, chimene amafuna ndi mphamvu ina yoposa mphamvu ya Mulungu. Pa mawu amene ndikufotokozawa, ndikupempha khutu la uzimu tsogoloko mu phunziroli mawuwa atanthauza. Ndibwereze, Ukamapanga zinthu za ufiti umakhala kuti ukufuna mphamvu ina. Mpingo wa Mulungu muyambe kundimva. Kadakonda mukadamva koma simukumva inu. Munthu. Akamanena kuti ndi ufiti, amayamba kutuluka mu mphamvu ya Mulungu kuyamba kufuna mphamvu ina. Chikumveka Chichewacho? Kodi ndikumveka? Kusakasaka chani? Mphamvu ina kuposa ya Mulungu imene ukuyiwonjezera. ndi gawo namba 1 limene limayamba kuyang'anidwa ngati ufiti pakati pa dziko khutu lanu tiyambe kumva mwa uzimu kodi zikumveka izi Amen. tamverani tatiyeni tipite ku buku la 1 mbiri chapter number 10 mavesi amene ndikuperekawa ndi zimene ndikufotokozazi Ndizo zinthu zimene ana a Mulungu ayambe kukhulupirira Mulungu, koma akhale ndi chidziwitso chodziwa kuti ufiti ulipo. Kotero Baibulo likuvomera kuti ufiti ulipo. Boma limakana kuti ufiti kulibe. Ndafotokoza chifukwa chake. Baibo, Mulungu wathu ndi Yehova, ifeyo ndi ana ache. Dziko, mulungu wawo ni Satana, ndiye ufumu umodzi sungatha, sumaukirana. Kodi zikumveka? Musaganize kuti n'kumalawi kokha kumene amanena kuti ufiti kulibe. Ni dziko lonse la cha? lapansi, mukatenga dongosolo la mayendesedwe a dziko lapansi. Koma ife ngati ana a Mulungu, mmene akunena kuti zida zathu zimene tili nazo ndi zopasulira malinga, akunena satanic forces. Kodi ine ndikumveka? Amen.
Ufumu wa Satana. ndi umene ukutchedwa cha malinga. A satanic ali ndi ma forces yawo, mfiti zili ndi ma forces yake. Now mphamvu zimene amachita nazo anthu mosadalira mphamvu ya Mulungu pakuonjezera pa mphamvu zimene Mulungu adawapasa zoonjezerazo, ndi zimene zimakathandizidwa ndi ziwanda ndi zimene Paulo akunena kuti tili ndi zida zopasulira malinga kodi zikumveka izi kawirikawiri munthu amene amapanga za ufiti amafuna kukhala mu mpanda wa chitetezo mulinga losaoneka ndi cha ndi maso amamva kukoma mmenemo, amaziona kulemera, amaziona kuti ali ndi chilichonse. Kufitiko kumakhala maudindo amene mumatha kukwezedwa, koma aumphawi nawo. Koma mukakhala pamodzi, akuuzani kuti inu ndi a tcheya. Kodi zikumveka izi? Nukumbukira mu 2006 Dera lino kudabwera anthu 4 ku msonkhano umene udachitika kwa Chiwere m'boma la Dowa. Mabwana a dera lino adatipeza. Mbwere tikuuze nda anzanu pa msonkhano paja tidatuluka sitidzabwereraponso. Nawenso utuluke ngati udakali ndi moyo. Kodi zikumveka izi? Tamverani. Amadalira kuti pali chimene chikuwathandiza ndi chimene chikutchedwa kuti satanic forces. Paulo m'malo mwake akuti tili ndi zida zopasulira cha malinga. Kodi ndikumveka tsopano? Amen mpingo wa Mulungu. Tamverani. Ndisadapite kutali, chifukwa chake nchani tikuphunzitsa munthu aliyense amene amadalira mphamvu zina zochita kukatenga ku mitengo, amadalira mphamvu zina zokatenga m'michenga, m'mafuta kapena m'madzi, nanena kuti mphamvu ya chozizwa changa ili mu ichichi? Munthuyo. wajoina ufiti mkati mochedwa pamenepo mukhoza kuuona ufiti wa ku chipembedzo wa mzaka za mmapeto ano umene wabwera pansi pa anthu amene akutenga dzina la uprofeti nkulidetsa Kodi zikumveka izi? Ndi kukakhala mfiti zomakawachotsa wanthu mu linga la mphamvu ya Mulungu nkukayika mu linga la madzi anointing water kuti mukawaza amenewo mwatetezeka, mukamwa amenewo mwachira, mukamwa amenewo mugona, mukamwa amenewo savuta, mukamwa amenewo akukwezani. mukhala m'makobi malinga. Paulo akuti tili ndi zida zopasulira malinga. Ndi chani chida chathu? Yesu Khristu ndi Mau okha a Mulungu. Zakwana. Kodi zikumveka makosana? Amen. Choncho ndimafuna kuti mudziwe kuti ufiti. Si anthu okha amene akutamba ayi, inunso muli mu chani? mu ufiti womwewo. Kodi zikumveka zimenezi? Koma chigawo ichi cha ufiti wina ine ndinayamba kuchitutumuka nditapita ku America nakandilowesa pa sukulu imeneyi yotchedwa Sociology of American Wicca. kumene adakandipasa certificate yabwino kwambiri imangolembedwa kuti Wicca tanthauza kuti chani mmunsimo amayika mawu akuti the craft of the wise one tamverani okondedwa ufiti ni luso la wanthu anzeru a dziko kodi zikumveka zimenezi ufiti ni umisiri umene munthu amatha kupanga mwathandizira ni ziwanda ndi kuyimika chinthu china chimaoneka ndi chani ndi maso mpingo wa mulungu tatiyeni tioneni inu ndi ine ngati ana a mulungu m'baibulo ufiti Akutionetsa kuti ulimo ndipo akutipasa chithunzi choti tidziwe kuti ndithu ku dziko lapansi ufiti ulipo as long as satana akuchita live ku dziko lapansi chomwecho ufiti chaninso ulipo koma ngati mungamchotse satana kapena muli mbali ya satana mukhoza kumayenda ndi uthenga ku dziko kuti ufiti chani kulibe

ndipo anatenga nkhawa chifukwa cha amauta. 4 pamenepo Sauli anati kwa wonyamula zida zace, Solola lupanga lako, nundipyoze nalo, angafike osadulidwa awa ndi kundiseka. Koma wonyamula zida zace anakana, popeza anaopa kwambiri. pomwepo Sauli pomwepo Sauli anatenga lupanga lace naligwera.
Kodi mukundimva mfiti? Machitachita a ufitiwo ndi kugwera lupanga lako wekha ukufunika Yesu lero? Ndi kudziphatu kumene mupangako anzanu ndathawako ine wanisunga ni moyo kuti nchenjeze mfiti zakale zinzanga. kupanga ufiti n'kudzigwera cha wekha kugwera lupanga zimachitika n'izo okondedwa iwo amene amamwalira adakali mfiti imfa amaioneratu kutali ndipo samapeza chiyembekezo chilichonse chisiku limene ukujoyina ufiti umakhala kuti wadzigwetsera kale pa lupanga wekha lodzipha. Kodi zikumveka izi? Nchifukwa chake mukapeza kuti mfitizo zimakhala zolimba mtima chifukwa zimakhala zitazipha kale zokha. Ndiye angaope kupha munthu? Munthu wazipha kale. Chisaulizimu chogwera chani yekha? Lupanga. Ine ndimati inu musagwere lupanga mmudzi muno. Bwerani kwa Yesu. Akufuna kupulumutsa moyo wanu. Inetu inu munama. Tidatambatu anyamata mmasiku amenewo. Mfiti zachinyamata ngati ine ndakalamba ngati. Niwoneka kuti niwokalamba ine. ndiye kuti tinkatamba tidakali achichepere kudyerera ufiti appear and disappear kodi zikumveka izi kutamba kuja kwa madesa nkhawa tikadatenga aya amati abwera zalephereka ni zachitikazi kodi tamverani makosana

akamapita kotenga mbale akanipeza nili kumbale konko niutenga ndekha ah! munthu ine nansiya kukhitchini apa ali palumalinso mwina sindinaone bwino niyambe ndakavala bwino chitenje kuchipinda kuchipindako akanipeza nili konko nathyola miyendo niupumula nili pabedi thawa madamu panja mbo ithawa nyumba thawa mamuna makosana inu mukamba ziti tabwerani kwa yesu ngati mmene nabwerera ine kuno ndapulumukatu mnzanu ulendo wokalowa dziko lija lokongola limene likakhala masiku ochuluka mukuchedweranji mudze kwa yesu akupaseni chimene adandipasa ine chaulere simugulanso ayi kodi zikumveka makosana Amen.
ni ufitiwu munthu umadziphatsa wekha kodi zikumveka izi amayi ndi abambo ndimafuna kuti inu ndi ine tiyambe kuona zinthu zatsopano zimene mulungu akupitirira kulankhula nafe Tatiyeni tipite pa 1 Samuel chapter number 15 verse yake ya namba 23 amayi ndi abambo konseku tikupitapitaku tikusakasaka kuti ufiti m'baibulo ana a mulungu ulimo mulungu akuwulula kuti satana alipo amapanga zace za ufiti akukanawo ali ndi mulungu wawo sanganyoze kulibe ufiti tiye mbale wanga 1 Samuel 15 mm. verse 23. verse 23 Pakuti kupanduka kuli ngati choyipa chakuchita nyanga. Ah, ah. Mtima waliuma uli ngati kupembedza milungu yachabe ndi maula. kodi zikumveka izi
tabwereza mbale wanga Pakuti kupanduka kuli ngati choyipa chakuchita nyanga. tamverani pakuti kupanduka kuli ngati kuchita choipa chakuchita cha nyanga. Baibo layamba kuulula kuti kudziko kuli cha nyanga ndi akakane ni jaji ikakane ni UN akunena yapa akuposa akuluakulu a zaufulu ku dziko chifukwa ni Mulungu akunena za choipa chotchedwa cha nyanga tayamba kuupeza ufiti m'bible kodi zikumveka izi witchcraft angerezi inu anyamata ophunzira witchcraft in bible ndi zimene ndikunena pano ufiti ncha ulembedwawo ngati chaputala chimenechi palibe ndekuti mulibe mu constitution ya malawi koma bible imene ndi constitution ya inu ndine akunena kuti nyanga ilimo kodi zikumveka izi Amen. kodi zikumveka izi Amen. tiye mbale wanga pitiriza Ndi mtima waliuma uli ngati kupembedza milungu yachabe. tsopano pamene papalika chipembedzo chimene inu mfiti mumajoyina kachipembedzo ka liuma kuli, ku- ku- ku- kuli ziwanda zimene zimakhala mkati mwako munthu akamasayinira kuti khala kaye pansi mbale wanga pang'ono munthu akamasayinira kapena akamalowa chipani cha ufiti namba 1 chimene amamuuza mwalimba mtima si mmene adakuuzirani kwa sing'anga kaya munama ngati ndi akuti kuli ngati kuchita cha liuma kulimba cha mtima samatero kuti mufuna kulemera mungalimbe mtima ndi Chichewa chimene amanena ndi asing'anga mungalimbe mtima chifukwa chake ncha amadziwa kuti Munthu sayenera kuona zimene maso ake sayenera kutani tikumtengapa tikamuonesa chimene maso ake safunika kuti ata aone mulimba mtima ndikumveka inedi Amen. zikumveka edi Amen. mulimba mtima chemwali mulimba mtima baba ah, ndilimba mtima vuto palibe si nanga mukufuna cha kulemera. Adandipeza wina kuti, M'bale, iwe unatuluka, koma ine chonde chonde ndithandize ndilowe cha satanic bwanji akuti iyayi ndinakafunsa ntchito kwina ndiye andiuza kuti akulu mukuamva mu audio athu mathiraki awo ndi awa bwana anata bwana anagula. Kutereku akunena zija si zaboza, galimoto zawo ndi izi zimene mukuzionazi. Ndiye ine nditangoona magalimotowo ndakhulupiriradi kuti eh, inudi munali wa satanic. M'bale wanga ine kolowera komwe ndiphunzitse nane ndilowe ati afuna nayenso matankala nkhani yosautsa ufiti umayenera kulimba cha mtima ndiye pano baibulo likuti komatu kuchita nyanga ndi liuma ndi kukakamira chifukwa umakhala mchinthu chimene sukuyenera kuta kuchita tamverani zikadakhalapo kuti zabwera zikadayamba kundimvetsa zimene ndikunenazi amakutumani masiku angati ku chipembedzo cha satanako ziwanda kuti mukaphe mwana Mumapitako kangati? Munthu amapitako kokapha mwanako maulendo okwanira atatu. Ulendo wa namba 3 amapita atata atasinzina chifukwa ncha pakufunika kuti alimbe cha mtima. Kodi inu mukuganiza kuti kupha munthu ndi chinthu chophweka? Ine kubereka mwana, mwana wangayo, ndi kubereka mwana mnzache, mwanayo si wanga? Im, ndiye ine ndiyende waya waya waya mpaka ndikafike ku chipinda ndikampeze mwana wanga kamdzukulu kakagogoka kagona ka, oh, Ah, kakusangalala kakutambasula timiyendo ndiye ine ni- niphe kamene kakusekererako kodi muganiza kuti pamakhala kuti ncha umayenera kusainira kulimba cha mtima Ehe. mukadakhala kuti kulimba mtima kumeneko mukulimbira kwa yesu mwapambana mukadakafika kumwamba inu Ndi kumene mukundiona ine panoku, wokondedwa. Ndinati, Ha, usandipusitse. Ngati ndimalimba mtima kupha wokukudyera munthu, ndiye ndikale, ndi- ndikaope kulalikira uthenga. Ah, inu osadabwa kuti akuluwa amalimba mtima bwanji? Ah, nkaope wokondedwa. Ah. Ah, ngati ndimalimba mtima kwa satana ndiye ndilephere kulimba mtima kwa opereka moyo Ah, ndiye palibe pamene niope pamene pabwerera choonadipo ning'amba pati pomwepo sindikuchizungulira kulamanzere kapena kuti ayi chifukwa chani okondedwa nili ndi amene amakwanisa kupha mzimu osati thupi lokha amene ni mulungu kumwamba ameneyo ngati ndimalimba mtima ndi opha thupi nanga wopha mzimu bwa ndiye kuti ndi wamkulu kuposa wopha cha ndiye uyuyu ndi amene angandipasenso kulimba mtima kuteroku panopa ndiye napenga zilope nili ni kwa amene amatha kukwanisa kupha mzimu ni shauta kumene Ehe, palibe nibise pano nalimba mtima Kodi zikumveka? Amen. Tadikirani nditakuwuzani. Chimene chikundipasa mangolomera amenewa ndi ichi. Ufiti zikadakhalapo ngati zilipo zikumva mumve. Ufiti ukatambatamba ukamapanga ngati kagalajuweti mumatambaso thu koloko kulekeza fili koloko masana. Kodi zikumveka? inu simunakumane nawo kuti kodi iwowo amalima simunakapeza ali mumsewu tinjira takumunda akupita kuti agogo wakuti apomwepapa kuti pakuti kuni kunsinji mulowera kuti mupita kuti masana kafungofungo kamphambano mphambano kamatenga mtima chilakolako ngati osuta fodya bola akangodutsako paja pamphambano basi pya apita uku kapena ayi bola akangoonako mitumbira kungodutsako kungoiona kokha masana zimafika mpaka potambaja mukayiuze nkhandweyo tsopano ndili kumbali ya amene amakwanisa kupha mzimu osati thupi lokha ndiye ngati ndimalimba mtima uku ukundiyenda wonjeza nilankhula masanasana nikuwululani kuti kutamba mmatamba cha masana thukoloko umapita ku ya masana umakachita kuwabweza agogo akhale ni kucha amwene pitani kunyumba hayi hayi nubwera ukutiko upita iwe thukoloko ya masana iwe umalima ukatani kumunda okayendera nsupa zaitana nkhani yosautsa mubwere kwa yesu nili mwamuna mmudzi achita kuti ndimvomera nyakwawa mwachita tsoka chifukwa nyakwawa ija si mfiti ndiye inalola anthu a mulungu adza adzalalikire mwachita tsoka ngati mufuna tisamabwere muwachotse unyakwawa musankhe mfiti inzanu chifukwa adzadziwiratu kuti aulula sadzatiitananso sadzatimvomera kodi zikumveka izi Amen. mayi ndi abambo tayandikira kufika kwathu umenewu ufiti m'baibo ulimo ndithu kodi ine ndikumveka Amen. tatiye tiyende okondedwa tifike pa 1 samuel chapter number 22 verse number 23 anthu a mulungu vesi ndi lanu mumvetsere Verse 23. Mhm. Ukhale ndi ine eya usaopa. Popeza iye wakufuna moyo wanga afuna moyo wako. Koma ndi ine udzakhala mosungika. Kodi zikumveka zimenezi? Ameni.
Amene mutamba mukhale ndi ndani? Ndi Mulungu. Ameni mpingo. Ameni.
Amene mufuna kutuluka musatuluke ufiti nikukhala pa mtetete. zimene adapanga mzanga michael jackson kutuluka sataniki ndi kukhala panja zimene adachita bernard arnold kutuluka ufiti nikukhala panja pamtetete kulibe kodi zikumveka zimene adapanga margaret banda kutuluka ufiti nikukhala panja pa mtetete zovuta zimene adapanga fadhayi gwala zimba pa zimbabwe pa kutuluka ufiti ku- kukhala panja kulibe lero adadyedwa adaphedwa mukhale pa ndani pa yehova kothawira ufiti kwa mulungu chifukwa iyeyo mukakhala naye palibe amene akutanini akupezeni uyu sauli kaya ndi davide akuti ukhale ndi nda ndi ine dzuwa lonse usapange mistake kutuluka sono inu amene munabadwa m'makolo otamba vesiyi ni lanu mukhale ni mulungu usapange mistake akudiyani chifukwa mavesi akumtundako tapeza kuti ufiti ndi kulimba chakuti akupha kaya simunaona anzanu apita chidule mtauni ananyengerera makosana tamverani zimakhala chonchi Kuli mtundu wina wa ziwanda zimene zimakhala zilipo m'mabanja. Zimakupangani monitor, kodi mukundimva makosana? Amen.
Zimakuyang'anirani kwambiri inuyo ndiye zimadziwa Chikondi chanu ndiye ku satanic komanso ku ufiti kuchilipo chimenecho amachitcha kuti mchingerezi the last sacrifice tamverani last sacrifice ndi imene mukamalowa satanic amakuuzani kuti musainire kupereka nsembe ya human sacrifice, munthu amene mumupereke nsembeyu amakuwuzani kuti mupereke amene mumamkonda. Kodi zikumveka? Amen. Now, mukamapereka amene mukumkondayi palibe chinyengo chimene mungapange chimachitika ncha Inuyo mukamakajoina sataniki, ziwandazo zimakhala zikudziwa kale mwana amene mumam'konda. Simungakapereke cha mowa chija achikana. Amadziwa kale kuti cha chamba chija inu n'chotaya. Mumalakalaka chitafa. Nanu mwanyanya kusuta. Akuti mutafa palibe kanthu. Wakuti akati asankhe, amasankha iwe, n'kachasu wakoyo. bwerera kwa yesu kaya wafika posankhidwa kuperekedwa cha kwakuti mupulumukire satana inu fwa satanayo safunanso zilekwani ngati inuyo mchaka mulipo ngati unamizeni ngati mkachaso mukutikitayo ni chamba mukusowesa nacho makolochi makolo anu enawatu amapita kokafuna ndalama kwa sing'anga pasopo amauza kuti pereka amaloza nda iweyo kaya mchamba chakocho sangaloze ujayi ndiye ziwandazo zimadziwa ku last sacrifice kuli mamonita amachita monitor mmakomo ndikumadziwa kuti e, abambo mwana amene amamkonda kwambiri nduyu ukaloza wina mumbalemo mumabwera black zakanika iye ana anga ndi amenewa ndiye ine ndasankhapo uyu ameneyi mumpereka nsembe muona mumbale muja black zatani zakanika kodi zikumveka izi akati tabwerezani muona nkhope ikubwera kaja umakatani kaja umakakonda kaja koma nanga uta uyenera kuta kupereka now umalimba mtima ndi kuloza mpaka kunta kumpereka amene umantaniyo umankonda chifukwa chake m- m- madzanja amanja m'mabanja mwambiri lerolo kulibe ma bread winner ali kuti mmakomo ali kumanda koko nkhani yosausa wena mwatsoka mwamwayi adapita ndi edzi palibe kanthu koma wena adachita kulozedwa satana amachidziwa chimenechi titani pa mfundo imeneyi ndichenjeze mabanja achikhirisitu wanaja wonse ndi wanu musamakonde mwana mmodzi si chikhirisitu kodi mukundimva Amen. Ah, ndimakonda kwambiri uyu dere kukhalira ameneyo kunta kumkonda kumkonda dere ndiye ziwanda zimenezi zimachita chipongwe pa last sacrifice pamakhala chaka cha namba 7 ku satanic ziwanda za last sacrifice zimatha kuyenda chisawawa osatinso ku khomo la munthu wa satanic kapena la mfiti koma zimangoyenda m'makomo ndiye zimalondola ana amene mwakonda kwambiri Enanu mudaphetsa ana anu ndi ziwanda za last sacrifice chifukwa cha mmene munkakondera ku chipembedzo cha Satanako. Amatha kuyenda chaka cha 7 chiwamba mmudzi, mtauni, waya, waya, waya kulowa njumu. Abambo amakonda gwe! Pamtundatunda mungomva kuti kamaoloka msewu. kakumana ni njinga. Njinga yeniyeni yakapalasayi, matumbo pamtunda. Ah, njinga tayala lakapalasa mpaka kuphulisa matumbo. Last sacrifice, mwapelekesa nokha mwana. Munankonda kuposela muyezo wa utate, wa umayi. Ana onse ndi athu. Sitifunika kukonda cha mmodzi. Anzanu ana ankakonda waja. Ziwanda za last sacrifice zidatenga kulibe. Nunama iyi. Adakusiirani ziserekwete. Pasopo. Nkhani yosausa imene. Kodi tili limodzi pano?
Amen. Tatiyeni timpezeni 2 Mbiri chapter number 33.

nasamalira malodza. Kodi inu ndiye munganene kuti m'Baibulo ufiti mulibe? Ha? Tabwereza mbali. Anapititsanso ana ache pamoto m'chigwa cha ana a Hinomu, Ee, naombeza maula. Tamverani, khalani pansi. Pamene ndafika pamenepa, ndafika chigawoso chodesa nkhawa kwambiri. Chifukwa nchani? Mu chigwa cha Hinomu munali mulungu wotchedwa Moleki, mulungu wa maleredwe, kaufiti ka m'mabanja, masiku akumapeto, wobwera ni banja la mtsogolo tunza na nzache ndiwo amtengatenga akaufiti kameneka wokondedwa pamene tikuyandikira kwathu mind you be careful mungakakhumudwe tikakafika kwathuko mukulephera kulowa akukuyikani mu gawo la mfiti kuti mudapititsa ana anu amuna ndi akazi ku moto wa Moleki. Nkhani yosausa, nkhani imeneyi yosausa kwambiri wokondedwa, pamene tikuyandikira zipata zakwathu ndili ndi mantha ine kuti ndisamaulule zozama za Satana za ufiti wa m'makomo umene ukubwera ndi kulera nkhani yosausa Ehe. ni ulendo wodesa nkhawa makosana pamene tikuyang'anizana ni khomo la chipata chakumwamba nikwangule kumasula dongosolo langa lakulalikira mwina mmawa kulibe ine nilibe mulandu wokondedwa nikaufiti kachikhalire kulela kamene kamabwera ni mulungu otchedwa moleki kamachita bwa? Iko pakuchokera ku mapilisi, zobaya, ndi zinthu zina, kamapita mkati mwa mimba ndi kukayenda ku mazira, mesaka, kukapulula, nkhani yosausa. Zotsatira zake ncha kukasokoneza sisitimu yonse ya kasambidwe ka munthu. amene mmalekeza 3 days pano mumasamba mpaka 10 days mwazi wa masiku 7 ni nsembe ufiti umene mwachita kupalamula nokha Hey, tayandikira zipata za kwathu posachedwa Ambiri a wanthu akakhumudwa, akazi ndi amuna, wochokera kum'mawa atapembeza, wochokera kumadzulo atapembeza, wochokera kumzambwe ndi kumvumba, tamverani, tonse tikasonkhana patsiku losilitsa, woweruza mulandu akakhalako, sikukakhala kinyatakinyata woweruza mulandu akakhalako sikakhala supreme court of appeal woweruza mulandu akakhalapo amene azaweruza zamoyo ndi zakufa palibe utambwali nakusambirani m'manja ine Chigwa icho cha nthawi ya kumapeto, wanthu wopembeza amene tiri ndi wana awiri awiri m'modzi m'modzi, n'kofunikadi kulerako. Kubereka kodi kudzikhala patali patali? Ni kofunika ndithu. Koma wokondedwa njira imene tikutsata ndi chipembezo cha Moleki chimene chasokoneza chilengedwe cha munthu. Mupita naye kuti Moleki ali pa dzanjayo? Pakuti ntchito yake nikupulula kukhesa mwazi wosalakwa mtupi. Kodi muzakhesa mwazi, m'manja mwanu muli magazi, ndi kukwezanso manja kumwamba kuti oyera, oyera? Zitheka n'ngati? Mupembeza mpembezo mtundu wanji? Mulungu atichitire chifundo. Dziko lapansi latilowetsa ku ufiti wa tekinoloje kotero kuti tili ndi mfiti m'zipembedzo, koma sizingavomere, ziganiza kuti pakuti sizitamba cha masana. Ni nifunso pano, anyamata inu kumbuyoko okupha mbewa, kodi muli ndi njira zingati zophera mbewa? Kukumba. Number one, mugwira mbewa nkupha, wotcha moto kapena chiutsi kumphanga, mugwira mbewa nkupha. Kodi zikumveka izi? Ukupiza, muphera mbewa mmenemo. Wokondedwa, njira zonsezo mukanyamula mbewazo, wanthu amati chani mwatenga utsi mwapha cha so njira zambiri zophera wanthu koma ndikupha chani basi kupha munthu nunenatu ine ulendo wanga watsala wochepa posachedwa ndinyamuka ulendo kukapumula kuopanga chimwe ndachimwa kokwanira ambuye idzani msanga koma nisambiratu m'manja mukakhumudwa inu anyamata mafandamento amabaibulo chakuti chakuti komentale inu azipembezo mutadzichemerera mutanena kuti inuyo ndiye mpingo wotsiriza koma ufiti uli momwemo mukakhumudwa mukakafika kwathu nineneretu pano kodi ni njira zingati zophera munthu zilipo zinga amayi ndi abambo talifukuleni m'baibulo likuwuzeni kumene kumayambira munthu munthu amayambira kuti amayambira kwa mulungu pakuti kwa yeremiya ndinakudziwa usadakhale m'mimba mwa mako tili ndi mbewu mitundu iwiri mbewu ya zinthu zakumunda ndi mbewu ya munthu abrahamu tayima mchigwa mbewu imene idzatuluka mchuuno mwako muli wanthu nzunu za wanthu Wanthu alimo mmatumbo mwanu mziberekero amakhala alimo kale wanthu kodi muli ndi njira zingati zophera wanthu kudziko lapansi chinali chigwa chosausa cha Hinomu tatsala pang'ono kufika kwathu Ulendo uyamba kuvuta ngati tanena a Twaibu. Tichita bwanji pakuti chimenecho n'chimene chikutithandiza? Kodi tisiye kulowa m'chipinda? Amayi ndi abambo tamverani. Pano pali Yosefe, bambo Yosefe, mwamuna azilera. Adalimba mtima mnyamatayo pambuyo pa Mariya likugwedera lakumanzere lakumanja mabere ali mcho koma kumwamba kunalamula kuti chili m'mimbachi ncha mzimu woyera usachitani ngakhale mkazi usanja sankhuza adapirira kamuna 9 months kodi Petulo akuti chani inu ndinu ansembe achifumu akunena inu ndi ine azibambo tikabwera ku chikhristu timakhala kuti tabwera kuzalembesa cha unsembe nsembe zake zota timapereka matupi chifukwa cha nda cha yesu khristu limadzuka ndi thupilo koma nipirira ine chifukwa ndikudziwa kuti mkango wagunda yaya pano akutenga mimba kuti bwino zindisalire ine ndiye ndimve kuwawa ndikupereka thupi langa chimene ndikukana ncha ayaya asakhale membala wa chipembedzo cha moleki zisalire kuwawa kwa ineyi kodi zikumveka nawonso zikapala ndi matayaya kagwereni uko sinikufuna mwana ine ndine wansembe amene ndikupumphuta thupi chifukwa cha yesu afika masiku anyamatayi masikawo ino mukakonda deredere mwapereka tu azimayi ku chipatala cha moleki nanga mutani pakuti umayamba ndiwe kufunsa mwakatenga mwatenga sidzulo mmati kuchipatala kunalibe lero mwakapeza lero mapilisi mukupereka azimayi kuchipatala cha moleki chifukwa chokana unsembe wopirira tikufuna bambo yosefe ufiti wa tekinoloji ufiti ulipo wanthu akupha wanthu ndi mapilisi Hey.

kapena anyanga, musawafuna, ndi kudetsedwa nao, Ine ndine Yehova Mulungu wanu. Kodi zikumveka izi? Amen.
Angakhale zithine bwanji, musamatembenukira kwa nda kwa anyanga kapena obwebweta. njira iliyonse imene ingabwere kuti ikuthandizeni kuchoka pamene muli kapena yochoka kwa munthu atagwiriziza chinthu m'manja mchere mafuta kaya nchani kaya amata yesu pa chikwangwanipo nanena kuti anoint sitika musamatembenukire kwa obwebweta amene akhoza kuyima pa inu ndikuyamba kukuwuzani kuti ndikuona ndikuona tsogolo lanu ndili mu uzimu ndikuona obwebweta ndikuona tsogolo mwa iwe ndikuona bana ndikuona ana amapasa Ndikuona ana amapasa watenga kuti pakuti satana ali ndi wanacho amapasaso amapereka kucha kuwanthu mupita ku Queens ndimabwerezabwereza nkhani imeneyi mupita ku sento mupita ku Ethel Mutharika mwasonkhanise manesi akuuzeni ziwana zochoka m'mapolofeti zikubadwa zili chang'alang'a umangotaya zina komweko muzikafunsa akakuuzeni mwati amakhala wana ndithu mimba yotengadi chifukwa cha kuli sociology of American Wicca imene kuchikuda imabwera ni mtengo wa gwamula ni profeti yemweyo amene amabwera kuzakugona atanyamula masenga Hey, ayika bwa wena ndimachita kukuuzira mtuni direct tionane ku ofesi tu koloko munama ngati zavuta zinthu amayi ndabambo baibulo likuti musamatembenukire kwacha kwa nyanga kapena wota ndiye kuti baibulo likuvomera kuti ufiti cha ulipo ngati likukana ni boma sinudabwa chifukwa maboma akudziko lapansi amayendesedwa ndi nda lucifer angantukane lucifer lanzawo auzeni Ife ana a Mulungu, Bible likutiuza kuti ufiti uta ulipo. Ameni mpingo. Zikumveka zimenezi?
Kodi munali mu Levitiko mbale wanga? Munali Levitiko chapter number chani? Ayi chokani kumeneko tiyeni ku 20 verse number 6. Tili pa ulendo wowerenga mavesi. Bible litiuze za ufitiwo. Ulipo kapena kulibe? 20 verse 6 Levitiko.
Mm. Ndipo munthu wakutembenukira kwa ndipo munthu wakutembenukira kwa obwebweta ndi anyanga watsata ndi chigololo nkhope yanga idzatsutsana naye munthuyo ndiye mumveretu tu mfiti bana kumene mukukhalako musamaganize kuti muli ndi moyo mpaka lero kuti mulungu akukuyang'anirani kukondwa nkhope yake idachoka kodi zikumveka izi Amen. so unakhala kaye mpasi ifo ndili ndi nkhani pamene Kodi muliko amene munaonerako filimu ya mavampaya? Muliko? Ine ndinali vampaya. Kodi zikumveka? Ndipo chipembedzo chake ndimakachitira ku Mexico, ku guwa la nsembe la Aziteki. Chimachitika ncha nkhope ya mavampaya imasintha Pa mtundatunda, nili m'galimoto, mnyamata wokongola bwino ngati ine, wakuda bwino, wakafupi bwinobwino chonchi. Nimati nikamayenda, pa mtundatunda chimangopezeka kuti chinachake phaa chata! chatuluka. Ziwanda ziutakataka m'thupi. Chifukwa chake cha buku, vesi namba 6 ikunena kuti nkhope yanga imata.

idachokapo kalekale ukangouyamba ufiti ukamafika zaka 19 umakhala utakalamba wotheratu pa nkhope ya yehova sili sili kodi zikumveka chimene chimapangisa kuti nkhope za zigawenga zizichita kuoneka kuti mchigawenga chifukwa chake cha ni ufiti nkhope ya yehova imakhala itata itachoka, mukuoneka mmene mukuonekeramu chifukwa mmamawa, malinga ndi kulongosola kwa buku la Masalimo, amabwera kuzazonda Yehova. Akangokuzondani mmene mukuonera azimayi waoneka bwino, amazondedwa ndi Yehova mmamawa akazonda tinkhope kuti ngwee. Achitsikanatsikana amazondedwa ni Yehova, koma ufiti akaleka kuzonda thupilo, Yehova pamtundatunda limangopezeka kuti phekesu, lanyasa. Hehe! Bwerani kwa Yesu mfiti inu, ndikuitanira malonda ulele pano, a kwa Yesu Kristu, na zanu n'dagula, nupindula. thupi langa tsopano luoneka bwino sikale ayaya kunyumbako akuti ha koma twaibu ayamba uoneka bwino ndati inde nkhope ya yehova ndayamba kuyang'anisana ndi nkhope ya mulungu idacho makobiri ndali nawo koma kungotuluka pa thalakiyo panja dalaiva kungowona amadziwa kuti hehe Nidyedwa sapange masewera olo kupopa mafuta nkayerekeza chinipha ichi chibwana cha makobiri koma nkhope ya Yehova idata idachoka chikamatuluka mnyumbamo ndalama zache chiuchita wapya kukamwa nkhope ya yehova idata idachoka inu simmaona azimayi mmakomomo amene nkhope ya yehova idaleka nadonadi makobiri ali nawo koma akamatuluka mnyumbamo iweyo nzibambo koma akangongola akangotuluka kuti ee muti chani bambo iwe miyala nkhope ya yehova idatani idachoka Mayi nda abambo, tanzanu tsopano zinthu zili bwino chifukwa nkhope ya Yehova ikuwala pa nda pa ine. Zija zinkatuluka za chivampaya zidata zidachoka. Kodi zikumveka zimenezo okondeni? Ni nkhani yosausa. Ndimakumbukira chaka chimenecho tinali kukondwerera imene imatchedwa kuti Blue Blood Ceremony ku chipembedzo cha Satana, chimachitika ncha zaka zimenezo, ndiye kuti kwalembedwa timu ya ma vampire, ya ma blood sucker ija idamveka mu nthawi yapita, inasausa cha yapa kupita cha yapo. Kodi zikumveka iyi? Ehe, nkhani yovuta imeneyo. Boma mpaka lero limati kulibe. Naneso sinufuna umangidwa kulibedi koma ndili ndi nkhani ndiye kuli mwambo ukuchitika ndiye mukakhala mumwambo umenewu wa blue blood sucking wachivampaya zimakhala zosausa chifukwa kulikonse kumene kuli membala wa vampaya ziwanda zimakhala zikutupisa thupi Mukafunsa ayaya ndiye ndagona amati akandivundukula bulangete kundiyang'ana chonchi china chamera yapa. A Twaibu enieniwo m'malo mokhala apa atuluka uku. Madam akuti tsopano a Twaibu ali kumbuyo nkhani zosausa ndanizungulirani kusali kwakwa ayaya ngati kukafuna a Twaibu asamuka kutsogolo a Twaibu ali kumbuyo nkhani zosausa makosana ufiti sikanthu ndachokako ine sinzabwereranso sindimafuna ngakhale pang'ono Ih, abale koma mkazi wangayo ayayawo ngofunika atalipidwa ngakhale dziko lapansi olo kumwamba akalandire mphotho adapirira mwana wa namwali anthu ayibwali kumbuyo zakhala bwanji ndili mu wiki ya blue blood sucking sanduka umaoneka china chake chosadziwika bwino kuti mchani nkhani zosausa okondedwa tili ndi mulungu pano amene amasanduliza wanthu taonani mmene nasandukira

kodi zinali pabwino nkhope ya yehova yatanipo yachokapo levitiko chapter number 20 verse number 6 akuti nkhope yanga idzatani idzachoka makosana tamvera mudzi mafumu ukasirikidwa nkhopeso ya yehova pamudzipo imata imachoka ndichifukwa chake nzika zanu zusauka mupite ku joni mukaone vana adatuluka mmidzi yosirika akusaukatu apa athamangisa apa agwidwa dipoti apa akang'anthidwa apa osalipidwa chipitirani chija ngati ali nkanthu kumeneko mbulutufu nkhani yomvetsa chisoni akuchokera m'mizi yakuti yehova vesi namba 6 ya levitiko 20 anayang'ana kuchani kumbali ngapita pati kona iyo kuli mafupa a mwana kona iyo kuli mafupa a gogo kona iyo kuli mafupa a mzukulu uku mdankwirira zonyasa basi mudzi wonse ziwanda zimene zikugadira

mupite kwa mafumu inu mbeta mukumbe muyambe kuziwuza mfumu zosirika mizi sindilola chosanyanga inde mukwatiwe anyamata akungodusa ulendo kusidya miziyo idasirikidwa ine nkhani imene ino ndilimbikira chifukwa kumene ndikuchokera chimene ndikunena ndikuchidziwa kodi zikumveka makosana nkhope ya yehova imata imachoka kodi zikumveka izi ameni mpingo Amen. ameni mpingo Amen.
ndili pamenepa ndikumbutse chinthu ichi ndikudziwa kuti mwina mtumiki wina adanena kapena sadanene ine ndikhala woyamba pamafunika mudzikhala ni mwambo woyeretsa banjalo pa mtundu panu, kuitanizana m'nyumbamo, Ana anga, tabwerani pano, nikumbukira m'zaka za chitsikana changa, iwe kuti ubadwe, n'damanga chinthu. Kodi zikumveka? Nawo bambo anene, Kuti ubadwe, ninkaka mwezi ujeni, dzijani dzija, ndinkakathyola zimvunguti, kuti iweyo uta ubadwe. ndiye kuti mwana iwe ndi mixture ndi bulida wochoka kuziwanda ndi ine munthu munabulida kodi zikumveka izi Amen. si munthu yekha anabadwayi munatengakonso zachikunja kuphatikizira kuti mwanayi ata abadwe. Mukumuwona mmene waphunzirira koma zulongosoka? Chinapita ku yunivesite koma chili pa mpando limodzi mpaka lero lidakali cha m'manja limodzi la amako. Kodi lako limodzi udzagwiriza liti? Waitaneni wanawo mupange mwambo woyeretsa. Ambuye, nikumbukira ndidachita ine nditakwatiwa, miyezi inkangotha ine osata, osaima, mutu udandi ndingaluze mamuna, ndidapita kutsidya kukatengako kanthu mpaka ine ndidata, ndidaima, kaya mudali inu kaya ndinangopupuluma, koma ine ndikufuna kukonza machimowo ati, am, kuyeretsa cha. ana onsewo tuna amwayi tsoka niwe unabweretsa unabereka wana obulida unachoka kuziwanda wena unachoka m'thupi mwako nkhani yosausa kodi zikumveka izi Amen.
anyamata ngolomera pa sopo Ulendowu ukupita kokocheza. Tisamalira chikhristu chathu pamene tikukocheza mapeto a nthawi ya pansi pano. Satana akuyika zinthu zosiyanasiyana m'matupi mwathu. Ichi chimumveke tikapange ife tonse amene tili pano, amene tili ni wana, tikakumbukire kale lathu, monga mwayiwala? kuti munganene kuti mudaiwala? Tikumbukira tonse. Makolowonso ngati ali ni moyo muli ni mwayi wafunsa zidakhala bwanji akakuuzani. Mudabadwira kuti? Wenanu muli ni tsoka lakuti mudalitenga kwa azamba. azamba olandira wana mmasamba akuti pali masamba olandirira mwana ehe nkhani yosausa munabadwa mutalandiridwa mmasamba kodi ndiye umati ziyenda pakuti masambawo ndi amene akupangisa kuti kukwatiwa yapa one week latha kukwatiwa yapa latha kukwatiwa yapa latha mukwatiwa ni angati bwererani kwa yehova mukamuuza kuti ndachimwira inu mzamba uja anandipatsa minyama hey. ulendo wafika posausa tiyeni tizipita kwathu koma titakonzeka makosana kodi mukuwona ufitiwu pamene ameni mpingo wa mulungu Amen. bale wanga levitiko yomweyo uchite ngati ukwera mtunda ndi diso uliponye pa 27 20 yomweyo
27. mm. Munthu wamwamuna kapena wamkazi wakubwebweta kapena wanyanga azimupha ndithu, aziwaponya miyala, mwazi wawo ukhale pamtu wawo, pamtu pawo. Kodi zikumveka izi? Tsopano mukafika kuti uku wanyanga, uku wobwebweta, nikuwuzeni makosana, kuli nyanga, m'mitengo, kuli kubwebweta, ziwanda. kuli ula. Zitatuzi ndi zota? Zofanana. Tamvera. Chimene tsopano Satana wapanga m'mapeto a nthawi ino ndi kuti zimenezi wazisamusa, wakaziika ku ula. ulawu mu technology malinga ndi sukulu imene ndidapita ine ku america iyi ndikunena panoyi the sociology of American Wicca kumene ndidakatenga chikalata cha Wicca ni kundidindira mmusimo the craft of the wise one amati Tekinoloje m'tsogolo, bwebweta, kapena kuti kuwombeza, ndi kumene lero mukukutcha kuti kubeta, juga, betting. Kaya mukumva anyamata obeta, ndi ufiti. kubeta ni kuombeza ni juga sakumva athu kodi lili limodzi pano Ameni.
chikhalidwe chosafunika ana a mulungu masiku ano tu na azibusa omwe mwapeza agwiriza foni sinanga adachenjerera akumatumizatu akuti nambala yanuyo yachita mwayi kuloto beta nawo ndiye ungaona abusa wakhala kukona akubetera paja akubetera pafoni ni ufiti abusa mwaphonya malemba kodi zikumveka izi njira zilizonse zofufuzira zabwino ni ubwebweta tamvera chimene ndimaukondera mpingo wa Seventh Day Adventist chimene ndimaukondera mwachidziwa Tidagwira ukapolo mizimu yobwebweta ija yomanena kuti, Bwerani nikuonetseni. Ehe! Azibusa omaona zinthu. Eeh, Mulungu akunionetsa. Basop nthawi zina sakhala nda? Sakhala Mulungu. Pang'ono ndi pang'ono umakhala kuti ukujoina. Satana ndi ochenjera. Lero Mulungu akuonetsani. pali zakuti zakuti kodi zikumveka mkucha mulungu akutanini akuonesani tsiku lina mulungu akutanini oho akulu awa ndachenjerera ndiye chimabwera ngati chingelo kwapa kwapa kwapa chili mkwee mapiko white ndendende kudzalankhula ndi nda? Ndi iweyo. Nabwera kutereku chimene Mulungu akunena pa amayi amene aja asiyane na amuna awo aja chifukwa amuna awo aja nchiwanda. Tsopano iwe sha walankhula ndi nda? Ni mngelo ka. Satana amalowerera kuti? Kumeneko. Mpingo wa Mulungu, tiyeni tisamalireni pamene tikuyenda ulendo wosautsa wotere. Ine ndikupita kokocheza gawo limeneli, okondedwa, chigawo changa choyamba. Tatiyeni tipiteni ku 18, Chivumbulutso, chapter number 18, verse number 23.